Osu bụ ihe dị n'ala Igbo mgbe ochie na kịta. Ndị a kpọrọ osu anaghị enwe mmekọrịta ha na mmadụ ibe ha dịka ịnụ di na nwunye, nzụkọrịta ahịa na mmekọ ndị ọzọ. Osu bụ ndị e jiri chụọrọ arụsị aja. ohu, ma ọ bụ ndị nupụrụ igwe mgbe ochie isi. Nke a mere e ji mapụ ha. Soro anyị ka anyị nụ ihe ndị mmadụ na-ekwu gbasara osu n'ala Igbo. Aha m bụ Nwaada Onyinye. Nke a bụ mkpọtụ ogbe nke Anaedo Online TV. onye ebe ka ị bụ awụ m onye Isiegbu Ozuitem n'Abịa steeti
awụ m pastọ Ebere Nwachukwu awụ m nwa afọ Abịa steeti abụ m onye Ezinihitte Mbaise Imo steeti abụ m onye Nnewi Uruagụ Nnewi I'm from Ezza North. Ebonyi steeti ị nụgo maka osu n'ala Igbo n'ọnụ my father ka m bidoro nụma ife osu e mee ka m mata na osu bụ na tekwa na osu bụ onwe ka ọ wụrụ ndị a jụrụ ajụ n'ime obodo maka na ife mpa ha metara or ife mma ha metara fa akwụkwọ ihe m ma wụ osu o.
mana nke wụ eziokwu na ọ dịwara mbụ dịka e si wee gwa anyị mana ya wụ osu Ah, afụrọ m ezigbo ihe m- ezigbo mkpụrụ ọ na-amịtara anyị nwa wụ mmadụ ị ghọta ihe m ji ekwu maka ya because e kwuo okwu osu osu sikwa osu asịrọ ọ na-anapụ ọtụtụ ndị mmadụ ihe nweta ha anapụ ọtụtụ ndị mmadụ mmekọrịta nwanne na nwanne n'ihi na ị bịa gawa n'iru gbasara osu ihe osu mego n'ala Igbo karịsịa n'ala Igbo erigwe na o mebigo ọtụtụ ife nke anyị na-apụghị ịgụta ọnụ and ọ kwa anyị nwa wụ mmadụ ji aka wee hiwe ya kpọọ ya wụ ife ọ bụrụ osu o wee na-esugharị onye ọbụla
ana m anụ maka osu nna m na-akọrọ m maka osu oge anyị dị n'ụmụazị na ndị obodo anyị na-ekwukwa maka ya wee na-akọwatara anyị na osu bụ ndị mere nnata si obodo ọzọ bata obodo anyị na-abụrọ ndị a mụrụ n'ala dịka ndị a tọrọ n'ala wee na-akọwatara anyị na ha bụ ndị mba aka ekpe so na fa na anụkarịta onwe fa sị na onye ọbụla wụ nwa mfunana ekwesịrọ iji anụrụ fa dịka di na nwanyị
ndewo ọnọgo na e bido na nwata onweghị much nọ na apụta m ụwa n'ihe gbasara ya nọ na na-asọ asọ onye chọrọ ịnụ nwaanyị a sị ya jụọ ese whether ma ọ bụ osu ma na ọ bụghị osu ana m anụ maka osu actually osu abụrọ ife kwesịrị ịda ekwu okwu banyere ya maka na o doro m anya na onye ọbụla kwenye na Christ abụrọ osu na Christ died for everybody osu adịghọ biblical and osu enwerọ ife bụ osu maka we are one igbo one tribe one father one savior and one salvation um,
ife gbasara osu n'ala Igbo ọ dịkwa n'ụwa niile o nwere ife oyibo na-akpọ ya n'oyibo kwa gosi na ọ dịzu ebe niile
ihe gbasara osu a ị chọ ka e mebie ya ka ọ ka a na-akwado ya n'ala Igbo otu ihe siri kwụrụ n'ọnọdụ ihe si dị ugbu a ọ ga-amasị m n'ebe ọ bụ na anyị abịala bịa nwee ihe dị ka Christianity ana m a-support ka e mebie ya maka na o mere ọtụtụ ụmụ anyị na ụmụ agbọghọ anyị na ụmụ ntorobịa anyị adazighị anụta di ọsịsọ maka ifi ya bụ osu akwado m ka e mebie ya maka na o nweghị uru m fụrụ ọ bara dịka m si mata bido na nwata m o nwegasị ihe a gụsịrị ya mmadụ ma ọ bụrụ ya mana taata ife niile ha na-eme gbade so ọ bụrụ na a sị checkie ya etu m si mata ị ma na automatically onye ọbụna bụzi ya
ọ bụghị onye nwụcha tii na biya lahụcha ụla teta ọ kpọọ mmadụ naabọ na ịtọ sị ha bịa na a chọrọ ka e mebe osu ife ọwụna nwere ebe o bidoro ndị igbo na-ekwu na-asị na igbo enwerọ eze mana igbo nwere ụdịrị ife anwa ọ bụrụ na ya eme ya eme ọ bụrụ ijekpọ ndị igwe maka mmadụ nwere ike nọrọ obodo oyibo gụọ akwụkwọ jide ego ofu ụzọ ndị be ha ejekpọta asị ya bụrụ igwe obodo mana ọ maghị omenala ma ọ bụ na mmadụ nọkatara ịma na anyị wụ nnewi be anyị na igwe dị be anyị ọkpụ tọrọ ọkpụ onye amaghị omenala ọ mụrụ n'aka nna ya ma ọ bụ n'aka nwanne nna ya mana ọ dịrọ etu a n'ọtụtụ obodo dị iche iche ọtụtụ obodo bụ onye jide ego ma onye aka dị mma ha echie ya igwe ọ bụrụ ụfọdụ ndị igwe ka ọ dụrụ ịkpọ oku si na ife na-etu anaghị eme maka ọtụtụ aghọta ife a na-eme ndị ọ dụrụ bụ ndị aka ji ọfọ n'ala Igbo ndị aka ji ọfọ n'ala Igbo na mpaghara dị iche iche n'ọnọdụ dị iche iche ọ bụrụ na ife a ya akpọ oku na ife a ya eme eme akpọba oku na mbọsị emere ife ahụ n'ọfọ ka etiri wee dị mbọsị ahụ emekwa ọfọ ka anyị etiri ọha ife ahụ eji ọnụ ọha ife a na-emere seremọnị esie rice ndị mmadụ aṅụọ nkwụ gbasasịa asị na ekwugo bikọs na ifetụ na mmụọ maọbụ ifetụ na ụdịrị ife ahụ e nwere ike na-eme na ekwerịta mana ekwerịta ha because na ife m ji agwa ụnụ ife a bụ na ife ha na-achọ ka eme emesie n'usoro esi eme ife ukwu obodo ya si na fa ekwerọ na be ha na ọ dị etu ọ dị nwee ndị ya si na ha ekwerọ bikos na emeghị etu kwesịrị isi mee ya ọ bụrụ mgbe gboo mgbe gboo mgbe gboo gara aga o nwere ndị a na-akpọ ndị eze ọdịnala ndị eze kọrọ akụ ndị eze buru ebu na mana kịta ziwe onye tụọ akwụ m ọfụma ụlọ eze ọ bụrụ okwu ndị eze ka ọ bụ ndị eze ya adị na ya mana ọ bụ na mbido ọ ndị aka ji ọfọ igbo ndị aka ji ọfọ ala ka ọ aba achịkọ ọ bụrụ ife ya ekwe omume emebezie a na-asị n'okwu ejiri ọfọ welu kwuo n'obodo niile etiri ọfọ n'ala si na etu ahụ ka ọ dị ọ dị so na nke a na-ekwu kịta na a ya eme ya etu a mee ya ụbọchị dị etu a mee ya ụbọchị dị etu a ọ bụrụ ụkwụrụ onye ọbụla kwerịtara maka na ife a na-achọ ime kịta n'oge disemba ya dụ ka na fada abịala ozi ọma si na abịara ịkụrị mmụọ dị ebe anị ụfọdụ kweta ụfọdụ ya ekwetaghị akụrị ya ọ nyebe nsogbu mana ọ bụrụ onye ọbụla kwetara ịma na ọha chọrọ so na mmecha anụ adakwa isusu gasụ n'etu nso ịfụ onye ọ na-afụrụ nne ya onye o nwere na-emebe n'ihu ya fụ na m nwere obere uche mana uche m agbara kịrịkịrị eji nye achịkọta ife ọfụma so anyị eme ụdị ife a n'iyi- n'ala igbo ndị aka ji ọfọ dịkasị n'ime obodo dị iche iche ya anụ ya ọ bụrụ ife obodo kwetara ahakwana

get new ideas nwetakwa information mụtakwa ife disemba ahụ ọsọ ije go akwa krismas ịkpụ isi ọfụ kwa isi ọfụ oge eji amụta ife ọ ya amasị m nke ukwuu ije ebe ahụ ee nnụ maka ya dịka esi nọ na disemba 27th eso m na Eze's council na Ezinihitte Mbaise ife eji mara m chief otu mba dị one of Eziagbọgụ so ọ bụrụ na ndị eze bịaba na anyị bụ ndị chief na ndị nze ga-eso wee bịa ọ bụrụ na akpọ anyị ndewo
ọ dịrị m possible m ma eje